Igbo bụ Igbo, ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. E nwere oge m kwuru maka polygamy ya na-akwụ mana response m nwetakwa na that polygamy eche m na m ga-enwe attack from women funny enough ụmụ nwanyị shakwara the that eh, opinion no at least ha recognizeri Ah, mkpu m na-eti na ekwe m na-akụ na ọkachasị na population ụbara mmadụ adịzighị n'obodo ha nwa n'onwe ha ma mana ihe a na-eche nụ wụ olee otu a ga-esi eme ihe a na-eche wụ olee otu a ga-esi na mee ya maka ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na ịlụ ndịom abụọ ga-ebute nsogbu so m sị ka m welitekwu olu na ya nyekwu advice otu e nwere ike isi mee ya then m ga-alaiki ka ị gechaa ihe a biko tụsaa ya ị tụsaa ya gị tinye your opinion achọrọ m ka ndị mmadụ ka anyị engage na this discussion maka ihe a wụ nkata dị mma ka a kpaa ya akpa eh, ka a mara ihe a ga-eme because a sị na eh, a kpaa akpa a mara dinee n'ute kwa ka e si ekwu a mara akpa e dinee n'ute maka na ofu ihe m ma dị mkpa wụ na anyị agaghị ekwe ka igbo obodo dị ka igbo kpochapụ maka na anyị na-azọdo nwoke and anyị ama nsịkwa na anyị ama mpụ na mba na-achọta maka ọkwa ịpụ na mba ndị Britain wụ ha na-apụ apụ mana ka m jụọ kedu ka ndị Britain na-eji na-akparị ihe ha na-akparị ụmụ ha ada atọ na mba kedu ka ndị China na-esi na-akparị ụmụ ha ada atọ na mba ndị igbo anyị ụmụ ọkachasị ụmụ nwaanyị anyị unu ọ na-elerukwa anya obodo ndị ọzọ unu o nwezikwa mmasị maka ọdịmma igbo maka agbụrụ igbo maka ị nwụọ ugbu a na ụmụ gị tọ na obodo oyibo ama di gị chie kedu oke i kete kedu uru ọ wụ na ị pụtara n'ụwa a? maka na ebe ahụ unu bi unu ama nwe oke ebe i nwe oke wụ be gị and achọrọ m ka ụmụ nwaanyị ghọta na oge ụfọdụ unu gaa amerịka ọ dụ unu ka amerịka ahụ wụzi ebe ọ kwara ọ wụ asị anyị nwa nọ na Naịjirịa ka unu mma because ọkpa na anyị na-ana na ya ka m ji nọdụ na my compound dị happy na-akwado na-ahazi onwe m Anyị- chineke kere anyị n'ụwa na ọ sị na the people go and replenish the earth ọ ihe o kwuru ke anyị and chukwu na-eke ngwuru onye ebe o kere o were ndị tinye na ngwuru a ihe o nyere anyị ala igbo ka anyị replen- ka anyị replenishie ya dozie ya ọ ihe ekwu onye anyị ala Igbo mana anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na-echizi ama ihe anyị na-aghọtahụ ọpụpụ anyị na-apụ wụ a blessing ọ ngozi ka ọ mana ngozi ahụ na-achọzi ịwụ curse ọ na-achọzi ịwụ iyi ọ bụrụ na anyị emepeha anya anyị ghọta ụwa ọfụma na e nwe ihe dị n'ụwa were hụ na ọ wụ blessing nke mbụ di gị lụọ nwaanyị debe n'ụlọ gịnị ka a na-azọdo nwoke a nwoke ụnụ na-azọ ụnụ ka na-ashare kwa ya with various women ehe onye ọbụla sị na ya bịa ṅụrụ iyi na di ya adịghị achụ nwaanyị e nwerekwa ndị na-adịghị achụ nwaanyị mana ha dị nwa ole na ole ị lụta onye nke na-adịghị achụ nwaanyị kene chukwu ụnụ hụrụ pastọ gịnị nwanụ Eh, ya na Doris na-alụ ugbu a ndee aha pastọ ahụ ee eh, ọkwa pastọ ee eh, a ma sị pastọ na ọkwa ya kwesịrị lead by example mana ihe nọ ya na mpara ekweghị na ahụ ụmụ nwoke na ahụ ụmụ nwaanyị awụdo otu so e nwere ndị ahụ ha na-adị libido ha dị high otu nwaanyị adị ezuru ha even e nwe ụmụ nwaanyị na-agbala e nwere ụmụ nwaanyị m ma today libido di ha dị high a sị di ha pụwa outside ọ ma egbuo ha nga ọ na-edina ha ehe so ihe m na-ekwu ọ wụ like na nna m lụrụ ndom abụọ mma m anwụọna mpa m anwụọna nwunye nna m anwụọna anyị nọzi ka ụmụnne mgbe mpa m lụrụ mma m due to eh, ihe polygamy anụnwa adịbedị high anyị nọ ka ezinụlọ anyị hụrụ onwe anyị n'anya nwunye nna m na nne m nọị you know mana ka a bịaziri dị propaganda ihe gbasara polygamy adị high ọ dịzie ka ọ wụ arụ ndị katọlik ndị chọọchị enyeghara ndị igbo aka ndị chọọchị na-achọ idestroy ala igbo ndị chọọchị na-achọ iwipe ala igbo out due to ihe ha na-akụzi ị gaa na yoruba land ndị katọlik chị ndom atọ na-anata oriri na-eme ihe ọbụla a na-eme na chọọchị ị gaa n'ugwu awụsa ndị katọlik lụrụ ndom ole na ole na-eme ihe a na-eme na chọọchị ọ n'ala igbo ka a bịa machie ya so ihe a wụ measures chọọchị na iwu dị iche iche chọọchị magasịrị mere ụmụ nwoke ji gbala ngwanụ mma na akọla onye ka gị gaa n'obodo ọbụla sị ka ị pụta bịa bịa zie nwata ka o ji hụ nwata otu na abụọ mana ihe a wụ na ngwuru i kwesịrị ịhụ ụmụ- ụmụazị 200 300 ị ga-ahụ mmadụ elewe n'ihi isi chọọchị anyị na-aga ebe chi- anyị na-enupụ chineke sị anyị go ye into the world replenish and multiply agbụrụ i- ụmụ nwaanyị ana m eti mkpu na-agwa unu na agbụrụ igbo na-achọ ikpochapụ ọ wụ na anyị ahazighị be anyị ka m binye unu uche achọrọ m ịlụta nwaanyị mụ na di m ka na-esiga ya ị ga lụta nwaanyị kponye di gị deme n'ụlọ ọ nwunye gị ka ọ bụ you can send her packing ịchọrọ ara nshi and again ihe a na-eme ma ụnụ ana-azọ property ọ ihe a ka unu na-eji eme ụmụ ụnụ ana-agbazi mbọ ụmụaka bịaja ha nọ na-eche property nna ha for me ọ ihe ihere agwara m ụmụ m onye ọbụla ga-akụrụ nke ya unu agaghị ele anya n'ihe nna unu kpatara nna unu lụọ nwaanyị taa mụtakwa ụmụ ọzọ ihe ọbụla ọ nwere akike ya among yourself onye nke o kete na-ele anya hụ na nke ga-eketa agaghị ezu go and hustle sọsọ ihe anyị ketere n'aka nna di m wu ebe anyị bịala obi even na ebe anyị bịala obi sef anyị zụtakwara ala mee ya ahụ ụta o nwedị any other thing anyị eketedo pin anyị eketedo razor anyị eketedo anything even na anyị chịkwa dị ma na-echekwa so elee otu ị ga-esi na-akpa ego ụfọdụ ndị ha atụ ha chọọ ka ụmụ ha taa ahụhụ ya ka politicians ji eme akpụrụ ụmụ ha akpụga obodo oyibo na-ebu ego a ga-eji developụ obodo were na-azụ nwa ụmụazị ego a ga-eji azụ mmadụ 100 ewere na-azụ otu nwa ya wụ na ị hụ ka ndị mmadụ na-asị na-azụ nwa azụna m like that mgbe ụmụ m nọ na primary school nwaanyị nwe school nọkata sị ya na-ebuli ọsọ 100,000 sị ya na nwa agaghị akwụkarị nwa primary school 50,000 ihe ọ sọ kụziwe ọ bụdị abcd na 123 aha ya gịnị ka a na-akụziri enwere ihe ọdọ ọ bụdụ some social study enwere ihe ọdọ a na-akụziri ha na ya ọ bụdụ fraction ka a na-akụziri ha ọ karịghị ona ha gụọ novel gụọ english ọ karịghị ona because ị bịakwa lee anya hụ na ụmụaka ga na private public school pụtakwa ofu gacha university ọ sọ ha ga private university pụtakwa ha buru file na-achọ otu ọrụ ihe na-agafusi ego na-eputu onwe ya under pressure na a na-azụ ụmụ so biko na ụmụ nwaanyị ihe m na-agwazi ụnụ ana m ajụ ụnụ ugbu a na ele ihe a ga-eme ka eweta population n'ala Igbo ị laa be di gị ị laa be nna gị were anya gụọ na mmadụ agwụla na obodo a bụ ala Igbo ga-ekpochapụ ọ ya ka ndị Hausa ndị Fulani ji wee nọ n'ọhịa na-eche ka anyị zuzugide ihe anyị na-ezuzu na anyị na-alụ otu nwaanyị polygamy ga-ala gị na di nọrọ na Amerịka lụta nwaanyị deme n'ụlọ mụta nwa ndị ha na ụmụ gị ga-awụ nwanne because ụmụaka ha nọ na amerịka echekọghị ịlọta ka esi ihe na-azụ ụlọfọ ụmụ ị mụ na amerịka ị maradị na no coming back ele ihe ị chọ ka ngwuru di gị mechie ama di gị ọ ga-echi and again gị na di gị nwụọ ụmụaka ahụ efuole mana ọ bụrụ na ha nwere relative n'ime ụlọ si obodo oyibo lọta ha hụ ndị nke nọ n'ụlọ na-emekọ ihe nwanne ha ga-ahụ ndị ga-enye ha aka in investing sometimes ihe mmadụ na-abụrụ onwe ya wu uru ụlọ ahụ ị rụrụ ka agaghị abara nwa uru karịa ịdina na gị pụọ and ị ga-eneed mmadụ to also be living in that house moto gị agaghị emere gị ihe mmadụ ga-emere gị esi ị rịawa ọrịa e, maybe ị naghị anyanwuzi moto ka ị ga-ama na ị needịrị mmadụ ịnya gị moto esi ị kawa nka rịawa ọrịa ị na-agazi na kitchen ka ị ma na ọ mmadụ ga-esi nri nye gị so unu adọkọwala nwoke releasenụ ụmụ nwoke ka a mụtasị ụmụ ụmụ ji n'obodo na ọ kwa population na drive development ndị Igbo anyị na-ata ata ma asụsụ anyị omenala anyị ma ụbara mmadụ ụmụ nwaanyị wezienụ ire unu gụọ eze unu ọnụ chepụta echiche ihe a ga-eme achọrọ m ka ụmụ nwaanyị kara commentịa on my session ka m mara ebumnuche unu on my eh, unu commentịa on this ka m mara ebumnuche unu ka anyị mara aro anyị ga-atụ iji hụ na anyị chekwa ala Igbo na ala Igbo ekpochapụ ndewo